Cuimhnigh go bhfuil cóir na gaoithe acu, ceann fada an tráth san agus botún sna cúlaithe agus tá Buiríos Ó Luigheach istigh anseo, an cinneadh ceart le déanamh agus é déanta go hálainn ar fad aige, Dan McCormack, an fear ceart san áit cheart. Gan dabht, an fear ceart san am ceart, mar a dúirt tú, a Bhriain, agus briseann ceann sin chuige agus é sin léite aige. Agus ar aghaidh leis, cosa in airde agus féach air sin gan ach rud amháin ina cheann agus d'éirigh leis an sprioc a aimsiú. Ceann simplí i ndáiríre, ach bíonn siad i bhfad níos simplí nuair a théann siad thar an dtrasnán. An cúl mar sin á scarúint agus é ligthe tharais go hálainn aige Stephen Cahill ansan, tarrac ar chlí aige, pointe fachta ní rófhada ó shin aige agus tá an tarna ceann as a chéile ansan aige. Sea, sin ana-bhrabhsach go deo ó Cahill ansan. Bhris sé amach chuige ansin ar an gcliathán. agus thaispeáin sé luas, agus níos tábhachtaí fós, thaispeáin sé cruinneas. Durlas Éile socraithe síos tamall ó bhuadar Craobh an Chontae i 2017 go deireanach agus tá siad ag dul isteach i dtreo an chúil. Tá fear saor anseo agus tá cúl ar a thoil anseo agus é neadaithe go hálainn ar fad aige, Paddy Creedon. Sea, agus tháinig sé ón gcúl eile, gan dabht. Thosaigh sé sa chúinne, pas trasna chuig an gcúl báire agus féach air sin! Ana, ana phíosa imeartha chun an spás sin a chruthú do Paddy Creedon agus críoch éasca go leor ag Paddy Creedon ach ana chúl do Dhurlas, sin cúl agus trí chúilín dóibh i ndiaidh a chéile. Ana mholadh leis tuillte aige Conor Lanigan agus a bhuíochas leatsa John Allen as an méid sin a chur in iúil i do alt inné ach idir an dá linn, Paddy McCormack, an t-ógánach agus a rian fágtha aige ar chlár an scóir. Sea, rinne sé go han-mhaith ansan agus cróga go leor chun tabhairt faoin scór, an rud is tábhachtaí. le himreoir óg agus níor chuir sé isteach ná amach air, ardscór ansin ó Paddy McCormack do Bhuiríos Uí Luigheach. Gafa laistigh de súd agus é tógtha go diail anseo aige Dan McCormack, éalaithe laistigh don gcosantóir! Pointe tógtha go diail ansan aige, freagra breá.
Freagra an-bhreá ar fad ar fad ansin ó Dan McCormack. D'éirigh le Brendan Maher an ceann sin a chur trasna páirce ansin chuige agus léirigh sé neart agus diongbháilteacht. gan dabht, chun an ceann sin a scóráil.
Siar, an aire beagán scaoilte, Darragh Stakelum. Am aige a bheith ag méiseáil nach mór, bhfuil sé buailte go hálainn agus cruinn aige, tá an brat á dh'ardach istigh. 'Sé Stakelum an buachaill. Sea, gan dabht, sin Darragh Stakelum arís ansin, uimhir a dó dhéag dóibh, agus tá sé ag déanamh go maith, sin an ceathrú cúilín uaidh siúd, ceapaim, agus más rud é go bhfaigheann an leaid seo spás, déanfaidh sé raic orthu.
McCarthy. Darragh Stakelum arís, n'fheadar cé tá á fhaire seo ach níl aon bhreith fén spéir aige ar an bhfear so tráthnóna. An séú scór ó Darragh Stakelum, gan dabht, agus níl aon dabht ach go bhfuil sé mar cheann de réalta móra Dhurlas Éile inniu. Ach tá an gluaiseacht go maith eatarthu. agus tá an tuiscint go maith eatarthu agus tá an bearna sin tuillte go maith acu.
Isteach i lár slí Paddy Creedon agus tá roghanna aige, Paddy ón dá thaobh, buailte ansan agus bheidh seo Conor Stakelum ní hé go deimhin féin ach Seanie Butler agus tá 1-1 anois ag an bhfear sa. Sea, 1-1 scóráilte ag Butler, an dá scór tar éis teacht i ndiaidh a chéile.